ndị be anyị ekenekwa m unu ihe m ga-akọwa taa bụ maka osisi a m gosiri unu a na-eji ahịhịa ya na-agbari mkpụrụ ọbụla dị nwaanyị ọbụla n'ara mkpụrụ ọbụla formụrụ nwaanyị ọbụla n'ara topụtara nwaanyị n'ara maọbụ n'arụ ebe ndị ọzọ nke ndị bekee na-akpọ lump ya ka m chọrọ ka m kọwara unu ihe gbasara nya bụ ahịhịa ma ihe mekwa m ji sị ka m mee ihe onyonyo anụnwa ọzọ bụ ka m nwee ike wepụta ya ebe ọ ya bụ ahịhịa nọ na ukwu ya ka unu hụ ya ọfụma maka na ọtụtụ mmadụ sị na ihe onyonyo nke gara aga m mere na ha aghọtacharọ ahịhịa ahụ ọtụtụ jere na-esetekwa ahịhịa ọzọ dịgasị iche iche na-esendịrị m na whatsapp ka m lee ma ọ bụ ya mana ọ bụghị ya ya ka m ji sị ka m wepụta ya ọfụma ebe ọ dị na ukwu ya na ọgodi ma ịmaghị ya mgbe ahụ m ji ya n'aka ị hụ ukwu ya otu a ọ ga-enyere gị aka ịmata ihe ọ bụ ihe a na-akpọ ya bụ sodom apple ihe a na-akpọ ya bụ sodom apple plant unu echefula na m kọwara unu ihe gbasara ya na a na-eji ya bụ ahịhịa sodom apple plant ya na-agbari ihe ọbụla bụ mkpụrụ topụtara mmadụ n'arụ ọ bụgodo na ọ mkpụrụ ma ọ na ọ ihe a na-akpọ akpụ topụtara mmadụ n'arụ a na-eji ya na-agbari ya ya bụ ahịhịa na-adị ezigbo ire mana aga m akọwagharị ya ọzọ maka na o nwere ndị nke hụrụ ihe onyonyo nke gara aga ma ndị na-ahụghị ya ka m megharị ya ka ha nwee ike sonyekwa wee were ya baara onwe ha uru na otu e si eme ya bụ ihe bụ na ọ bụrụ na o nwere mkpụrụ dị gị n'ara na ihe ị ga-emere m bụ ị ga wetara m ya bụ ahịhịa sodom apple leaf a ọ bụrụ na ịkpapụtara m ya ole ị nwere ike ịkpapụtanwu ihe ọzọ ị ga-eme bụ na ị ga-aṅa ya n'ọkụ ị ga-aṅatụ ya aṅatụ n'ọkụ ọ bụrụ na ị ṅagide ya n'ọkụ a ṅaa ya aṅakwana ya ka ọ bịa kpọọ akpọ ma ọ ka o ree ọkụ ị ga-aṅa ya nnọọ n'ọkụ dị ṅarị ṅarị ihe ọkụ bụ ihe ọ ga-eji wee ee chekpọtụ ọ bụrụ na ichekpọtụ ya otu ahụ ịpịa ya aka ị ga na-ahụ na ọ na-apụta mmiri ihe ọzọ ị ga-eme bụ ịkwọrọ m ya akwọ ọ bụrụ na ị ga-eji odo kwọọ ya ịkwọọ ya kwọdee ya kwọdee ọ bụkwanụ na ị ga-eji blender gị blend ya blend ya ọfụma mana ọ bụrụ na ị blendwe ya ma ọ na ị na-akwọ ya ihe ị ga-etinyere m ya bụ mmiri oroma nkịrịsị iweta mmiri oroma nkịrịsị wee gbanye ya bụ mmiri ga-aba ya etinyekwana ya mmiri nkịtị ọ bụrụ na itinyecha ya ee ịkọnye ya n'ihe dị ka iko nke a dị ebe a kịta bụ nke m megoro eme otu a ka m na-eme ya m na-enyekwa ndị mmadụ ịkọnye n'ihe dịka iko ihe m ji na-asị ka m zipụtakwa ihe ọfụma bụ na ọtụtụ ndị mmadụ nwere nsogbu mkpụrụ anụnwa ihe a na-afụ mmadụ afụ n'arụ ọtụtụ ndị mmadụ nwere nsogbu ya mana ihe ọzọ unu ga-emekwara m bụ biko ka unu nye aka ma tụsara m ya bụ nkụzi anyị nke ọma na ọ kwanụ ndụ ka anyị na-azọ ụmụnne anyị i nee anya wee hụ ihe nya bụ lump na ọrịa ọ na-ebute n'arụ na-emezi ndị mmadụ kịta ebere ụmụ mmadụ na-eme m ọ na-egbu m anya mmiri n'eziokwu ọ kwanụ ihe mere m ji sị na m ga na-agba mbọ na-achọpụta ihe anyị ga-eji wee zọọ ụmụnne anyị ndụ biko nwanne m kesara m ya ọ bụkwa na ị ka etinyebe aka na akara nsonye tinyere anyị aka na akara nsonye na akara ịhụnanya na ọ bụrụkwa mgbe ọbụla anyị tinyekwara ihe onyonyo ka ị nwetakwu ya ọzọkwa dịka ibe ya na tutu m agaa n'iru ọ bụkwa na o nwere ọrịa nke na-enye gị nsogbu nke ị chọrọ ka anyị nyere gị aka n'ime ya anyị na-eme ọtụtụ ọgwụ dịgasị iche iche nke anyị ji agwọ ọrịa dịkwa iche iche ọ bụ na ị na-enwe hepatitis B ma ọ bụ C n'ụdị ọbụna anyị ga-enye gị ọgwụ ga-eme ka ọ dị gị mma ọ bụ na ị na-enwe arthritis ma ọ na ị na-enwe rheumatism ma ọ bụkwanụ na nsogbu gị bụ ulcer H pylori anyị ga-enye gị ọgwụ ga-eme ka ọ dị gị mma ka anyị gazie n'iru dịka m sigoro wee gosi unu ya bụ ee eh, Sodom apple nke a nke m kwọrọ akwọ ma nke unu na-ahụ ebe a kịta bụ ya bụ osisi ya ihe m ji wepụta osisi ya bụ na ọ bụ ma ị matanwurọ ya mgbe ahụ m ziri ya na ahịhịa ya ị ga-amatanwu ya na osisi ya ọ bụ na ị mekwara m ya otu a i tinye ya na komkom dị otu a ma ọ bụ ebe ọbụla ị ga-etinye ị ga-ama na ị ga-akwụchi ya ọfụma otu unu ga-esi wee mee ya bụ ọ bụ n'oge abalị i weta ya bụ Sodom apple a nke ị kwọrọ akwọ i were ya tewe na arụ gị mgbe ị sachara ahụ abalị i were ya tee n'ebe ahụ ị ma ya bụ mkpụrụ dị gị n'arụ i were ya tee na ya tee ya nnọọ ọfụma ọfụma nyaa ya ọfụma ị hapụ ya ehichafụna ya ị ga-ahapụ ya ka ọ kpọnata nkụ tutu i were akwa mechie ka ọ hafụ ịpụ ọ bụ na i techa ya otu ahụ o kwe gị ime hapụ ya gaa ruo ụtụtụ asachapụna ya gaa ruo ụtụtụ ọ bụzikwa na o ruo ụtụtụ ahụ ị sachapụ na ihe ọzọ ị ga-etekwara m bụ nke a ndị nke anụwa m ji ebe a kịta bụ em castor oil ma nke a ma nke a bụ castor oil ha niile bụ castor oil original castor oil maka ama m ihe m ji na-ekwuru original original maka na o nwee nke ọ ga-abụ i gota ọ ma arụ gị ọrụ ọfụma na arụ n'ihi na ọ bụghị ọ awarawa ya ka ọ bụ mana ọ bụ na ị nwetanwuo original castor oil i were original castor oil wee na-ete ya ọ bụ na i te ya mgbe ọbụla ị na-apụ apụ tee ya i techa ya n'ahụ yiri efe gị gawa o nwere ebe ihe ọ naghị emechu efe gị ị batakwa n'oge abalịkwa i tezie ya nke a ya bụ Sodom apple leaf a nke ahụ ị kwọrọ akwọ wee gwakọdo ya ya na oroma nkịrịsị ma ihe ọzọ m chọkwa ka m kọwakwara unu gbasara ya bụ ọgwụ na-abụ abụ ọ bụrọ sọọsọ maọbụ lump dị nwaanyị n'ara ọ bụrọ sọ mkpụrụ dị nwaanyị n'ara ka ọ na-arụ ọ na-arụkwa ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ ọ bụ na ị bụ nwoke nwere hernia na ọ nọkatara ị chọpụta na a bịa na akpa odogwu gị na ọ nwere nke ka ibe ya ofu eme ka ọ na-aza aza ọ bụrụ na hernia na-aza gị ya nwanne m mebekwara m ihe a ọ bụ na ị ga-enwetanwu sodom apple a ị na-etekwara m ya ma ị hụrọgodi ya chọba castor oil original one i were castor oil a na-ete na ya ọ bụ na ị na-ete ya ị ga-ahụ na ọ ga na-agbatu nwayọọ nwayọọ nwayọọ nwayọọ gaa ruo mgbe ọ gbatuchara mana m mechaa aga m akụzikwa ihe ọzọ onye ọbụla na-enwe ya bụ hernia ọ bụ na ọ na-ete nke a ihe ọ ga-aṅụ mana agaghị m eme ya n'ihe onyonyo a ka ọ hafụ ite oke aka na ihe m jiri wee bịa bụ maka mkpụrụ maka lump nakwa ka m were nwee ike kọwara ụmụnne m ọfụma ka onye ọbụla hụ ahịhịa m gosiri ha na ihe onyonyo nke gara aga ka ha nwee ike mara ya ọ bụgodị na ọ dọrọ n'akụkụ gị ebe anyị na-enwetakebe ahịhịa a bụ na mgbago ndị ndị ugwu ọ na mgbago ndị ugwu ka anyị na-enwetakarị ahịhịa ebe ahụ ka m si eweta nke m ji arụ ọrụ mana ọ bụrụ na ị nwetanwuo ya mee ya ọ ga-adị ezigbo mma mana ị hụrọ ya asịkwana na ị ma nte maka na ị hụrọ chọrọ m original castor oil were ya tebe n'ebe ahụ ị hụrụ lump ahụ were ya tebe ya ekwekwana ka ọ nọgide nọrọ ebe ahụ fọmụọ ihe ọzọ were ya tebe ya were ya mere ude ị ga na-ete na ebe ahụ ihe ahụ mere gị ọ bụrụ na i mebe ya ị ga-ahụ na ezigbo ndịiche ga-adị n'arụ gị ị ga-enweta ọgwụgwọ dị ka ị tụwara anya ekelekwa m unu biko ayọkwa m unu ọzọ ka unu nye aka ma tụsakwaranụ m ozi a nke ọma ma tinyekwanụ m aka na akara nsonye ma akara ịhụnanya ka emesịanụ